oge a bụ Chief Gabriel Ọfọma ndị mmadụ jụrụ na agara eni ya ebe ọ sị nie o debere ini ya gwuo ya n'ime ụnọ be ya sị nie ya n'ime be ya o ruo mbọsị a ga-eni ya were n'ime be ya nwunye ya ọ divorce na divorce anyị na-achọrọ mgbe anyị achọrọ ya kpọrọ ndị army wee bịa sizi ọ na-agba mgba na agaghị eni ya n'ime ụnọ be ya na nke a na-agwa na ibulie

ndị ori na ndị ama nọ na this village jụrụ na a ya-eni ya because nwunye ya jee kwụọ fa ụgwọ fa jụ na agara eni ya ebe a sị nie ya ya enye nsogbu a n'aka na ji bubu ya nie ya so Gabriel is now going inside ebe ọ sị nie ya and ebe a ka a ga-eni ya na nwere ife ga-eme ụmụnne m na anụla ihe kwuru na asị na anyị enibego Gabriel ọfọ na Gabriel Ọfọma na kpugo ụmụnne m ngwanụ ụmụnne m ngwanụ anyị enigo Gabriel Ọfọma ebe ọ sị anyị nie ya onye chọzie okwu ya ngwa ya bulu okwu wee bata mana ị ga-agbakwa ọsọ ebe asị anyị enigo Gabriel Ofoma ụmụnne m bịa mechie nụ ini ka anyị buru ini wee jebe ka anyị jee na ini Gabriel Ofoma ebe ọ sị anyị nie ya ngwa oluo nnu ụmụnne m na afụlụ ya ihe ọbụna ịchọ n'ụwa ọ dị ya ịchọ militant ịchọ Kegite ịchọ audio afrobeat and anybody you need in the whole world anything you need is a Kegite any cult any cultist oh, you need in our compound we are here to represent it for you na ụmụnne m ụmụnne m ndị na-eme ihe ọdịnana ọdịnana adịgo na ọdịnana adịgo ọdịnana dị mma okay you already watch the video so now what do you have to say about this ka ife i nwe ekwu maka ife a some wife eh you know in this life every man nwere ife ọ chọrọ nene this n'ụlọ when you look at this house ị fụ na this man lụrụ the house ngị nwa bụ nwunye ya kwesịrị na a ya-eni ya n'ime ụlọ ajụa m gị oge ọ nọ ndụ ọ gwara gị na a ga-eni ya n'ime ụlọ i kwesịrị ibido oge a gbaba mbọ kpọba ụmụnna kpọba ụmụnne gị na ịchọkwa ka e nie onye a bụ di gị n'ụlọ i chelu ọnwụzie i je kpọkọrọ army kpọrọ police mgbe kịtazi penny wise pound foolish a na-ebuchiakwa ya azụ na the ụlọ and ị ma na enwere ike ebuchi ya n'ụlọ a o nyebe nsogbu so in this life ụfọdụ ụmụ nwanyị sometimes listen to your husband e get why o nwe ofu enyi m nwoke ọ na-alụ ụlọ ụnọ ya afọ ebe two months ka o finishie ụnọ ya mpa ya nwụa ọ sị mba na ọ ga-enye mpa ya respect o buru mpa ya jee nie n'ụlọ ọfụ ọ rụchaberọ because o nwe one room ọ chọrọ inye mpa ya after he finished the house he buried his father in one room of the duplex new duplex o talk more of the person lụrụ ụlọ arụ this man ji aka ya lụa ụnọ lụchaa ụnọ and ị watchie this ụnọ ị fụ na onye ọbụla lụrụ ụdị ụlọ a olden days bụ ndị kpatara ego ọ dịrọ easy ịrụ ụdị ụlọ a nwoke lụchaa ụdị ụlọ a sị gị nie ya na ya maybe na i nwe reasons ọ gị na ya akpa ka ọ di na nwunye ka unu bụ biko di m ọma na inikwa n'enu ụnọ a na ị nwụ adịrọkwanụ mma and again o nwe onye ya-ama onye ya-ebu ụzọ nwụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ebelieve ife niile bụ nwoke na-ebu ụzọ anwụ ọ dịrọ mma in in this life o nwerọ onye ma onye ga-ebu ụzọ nwụ di na nwunye amarọ onye ga-ebu ụzọ nwụ so ọ bụrụ na o nwe onye nwe decision o make keep the decision this woman anụnwa na-esi ọnwụ ajụa this woman ọ bụrụ na mpa mụtara ya ọ bụ nwunye ya ka m na-ajụ ọ bụrụ na mpa mụtara nwunye ya n'afọ ọ sị sị nie ya na be nnafa na room ya ọ ya-ekwechi na ya eni mpa ya kịta dị easy ịnụ ajọ nwaanyị ajọka nwoke kpebe ekpere n'ụwa a ịnụte ezigbo nwaanyị to marry a bad wife is a disease